iwo aja mukafukufuku wawo umene malamulo amaloleza mukumvetsa kwanga ndikuonera kuti iwo aja afufuza kutengera mu zimenezonzo ndipo atafufuza anaona kuti ah, sitikuonapo umboni pakadali pano pa nthawi imene amalemba lipotiyo Pa nthawi imene amalemba lipoti anaona kuti pa nthawi imeneyo panalibepo umboni woonesa kunena kuti anthu aba kapena anthu amafuna kugawana chuma kapena zakatangale za ziphuphu mmene muziwira muja anthu akatchali izo sizikuthandauza kuti kusogoloko sikunachitike za ziphuphu and kapena kuti anthu sanadyepo sizikuthandauza choncho koma pa nthawi imene awawa amafika kuti akumalizisa kupanga kapena kupanga kafukufuku wawo koma ndimafuna kunenapo kunena kuti chimene ndinayiwala kunena pofotokoza point imeneyi ndichonena kuti acb atangolandira kalata yochoka ku malawi law society kuti ah pasi pali bwino ah, pakadafunda padajiwisa nyi- padajiwisa amati anajiwisa pakadafunda padajiwisa padajiwisa kaya panajiwisa njiwa kaya panajiwisa chani koma panajiwisa china chake ataona kuti pajiwisa china chake apapo anayika restriction order so restriction order imene acb inayika inaonera kuti simungapange china chilichonse malire ake ti- tifufu- timalize kufufuza so timvetsane pamenepe this is why where the malawi law society either is confused because of that fact or it's deliberately confusing itself to cover up clandestine activities that it's doing behind doors aba abantu bamene malawi society itakhala kuti abalalika kapena ikupanga utakataka ngati yabalalika ndi cholinga choti ikwaniritse zinthu zina zimene iyoyo mwanseri ikugwiritsidwa ntchito ndi cholinga choti china chake chichitike chimene ife tisaone koma tione ngati kuti iwo aja amateteza chuma cha malawi kapena akufuna kuti pa mpando wa uh, acb pakhale munthu uh, odalirika pamene iwo akufuna kubweretsa munthu wawo kuti atha kumuuza kuti iwe khala pansi iwe imirira yang'ana mbali ya uko ife tikupambuka uku usaone kuti tikupambuka ndi nkhani yake ndi pamene papo kuti acb inayika restriction order kuti transaction ina isachitike until mpaka apange investigate bwinobwino zinthu zomwe zikuyenda kuti pachitika katangale nde ananena kuti atafufuza sanapeze umboni owonesa kuti panachitika katangale nde by law amayenera kuti akachose chani restriction order ija now that's exactly what acb did anachosa restriction order kuchosa restriction order is not a same as consent hello That's the statement ya Malawi Society ukaiona kuyamba ma statements onse ma accusations amene akupanga kwa ACB director. Ine pamene ndayima pano kuti ndinene kuti ayi a ACB director asiyeni even anzanga amene timayankhula kwambiri pa nkhani za corruption ndasusa kunena kuti ayi musathamange dekhani kaye anthu atha mwina kukupasa information yolakwika koma simukuziwa kuti kumtima kwawo kuli zotani anthutu ndiopsa anthu umatha kumenyana nawo kumamenyana nawo nkhondo limodzi kwa- kwasiyana comrade comrade kupasa mfuti uku, comrade comrade eh ombera apo comrade ukangomaliza kuombera munthu omaliza akhaso nawo kuombera athana nawe ku- akukuyuza iwe kumaona ngati mukumenya nkhondo imodzi pamene iwo akumenya nkhondo yawo koma ayipanga nkhondo ija kuyika ngati kuti ndi nkhondo yanu limodzi a acb director uh, or acb sanapelekepo kuti u- sanapelekepo upangiri onena kunena kuti mukhonza kupitiriza zomwe mufuna kupangazi ah. chimene anapanga acb anachosa um, chiletso choti pasachitike china chilichonse so kuchosa chiletso choti pasachitike china chilichonse sikutanthauza kuti anaperekanso kuti iya mukhoza kuchita zimene mukufuna Mu- mukuona mmene anthu akuti akut- akukhotesera nkhaniyo tikaona malamulo mmene amayendesedwera acb imayenera kutengera malamulo section 23 you know Section 23 yomwe ACB imayuza imakamba za consent kuti consent imakhala chani pa pa patu panalibe pa consent ndipo Malawi Law Society ngati bungwe limene limathandizira kapena limaphunzisa aMalawi kuteteza pa za malamulo ikuyenera kuziwa zimenezi ndiye ngati iwo akuphonya eh, ngati akuphonya chonchi golo kuliona chonchi penalty yo penalty kuiphonya chonchi ndiye atilangiza za malamulo ndi ndani a Malawi Law Society akuyenera atifa apange clarify ndipo amanyuzi muwapange bwino muwafunse ine am willing kuti even tikhale uh, president oyang'anira malawyers amene akusogolera malawyers tikhale apo wina apo wina apo virtually is possible tione kuti kodi ka statement yanu mukuti chani mukuti acting director walakwisa chani mukuti ko- titambasule bwinobwino musangoyamba kunena kunena kuti kumuyika munthu uh, kumponya munthu pa moto ine zimenezo zi- ndikuona kuti si chilungamo ine ndikuona kunena kuti uh, si- simukuziyendesa bwinoyi zimene zizi mafuna ndione fana ndikulandira ma call ena ndi ma call ena anthu amatha kukhala kuti akufuna kukuuza kuti "Ah, komatu zinthu zanuzotu sizikuyendatu sitikuonapo kanthu Malawi Law Society ikuna siku sinapange guide bwino amalawi pa nkhani imeneyi and ine sindilola kunena kuti uh, Mr Chembezi apezeke kuti aku- akugendedwa miyala asa- asalola ngati ali ndi cholakwa china chake bweresani I'll be the first kuwagenda mwala ndipo ndidzakhala kuti ya amenewo tithane nawo chifukwa bungwe limene lija limayenera kuyendetsedwa ndi munthu amene ali ndi you know ali silinganene ndi wangwiro pati tikhala ngati kuti tikukokomeza kwambiri koma amayenera kuti munthu akhale kuti akutipasa chi- you know chilimbikitso kuti alimbanadi ndi katangale osati munthu onena kuti wa you know, wachidodo komanso oneka kuti uh, nayenso ndiwakatangale so zimene kalata imene yalemba malawi society yakhala ngati kuti ikuwapachika kapena ikuwaonesa ngati kuti uh, a chembeziwa anali ndi china chake chimene anali oti apanga nawo benefit mu transaction imeneyi chimene sanachipange disclose chimenenso nde chikuyenera kupanga taint uh, to taint him as acting director wa acb um, abale anga lawyer ngati akuyimira munthu samangoyamba kuyimira munthu pamakhala mgwirizano chinanso lawyer akamayimira munthu pamakhala ndithu kucheza even atakhala kuti ndi munthu mnzako pamakhalabe ndithu kuti ma correspondence mumasinthana tichite apa mutere apa zotere apa zoyi kodi mfu- kodi umboni wanu kodi ndeyi sinalinso munthu wambayi inali a whole hotel and ukuti mukamakamba za chani kodi za trust fund trust fund imakhala ndi ma managers imakhala ndi ma employees nde imazakhala ndi board uku kuli zambirimbiri nde ngati a- awawa a chembezi a malawi law society afuna asindikize mtundu wa malawi kunena kuti iwowa analidi oyimirira a a amaryllis hotel ationese kaya correspondence imene ikupanga prove zimenezi Ah, olo china chilichonse chimene chingatiwonese kunena kuti simungangopereka ese kodi mumanena kuti simumangoyankhula zinthu zopanda maumboni kodi eh kamangira amangotchula maina eh alibe umboni inu mukwanena eh, acting director ACB muchikalata chanu za serious like that at national level tabweresani umboni onena zimenezizi otherwise titu- titulusa zinthu zonse zimene tikuziwa kuti mukupangira zimenezi tikuona kuti pali kabungwe ndithu pali kagulu uh, pali a- a- assistant to ena ake a- a- a- akungana pamodzi kuti iyi chembezi akuoneka ngati kuti sakusunthika so tikamusiya kuti amange mizu uku atipweteka Ifeyo tikuona ngati kuti tikuyenera kuti timpase mpata mkulu ameneyi ayambe kugwira bwino ntchito yake musampatse ndiye palinso anthu ena amene akuthamangira kumbaliku kuti ah fana tikuteteza Eh, so it, it goes both ways ah tikuteteza a chakwera ah tikakuteteza tundetu eh we are watching you uh, ndi a Chembezi omwewo a Chembezi kuti akazangopanganso kuti aphuluza apanga china chake tizakhala oyamba ife kuwauza kuti get out china chimene ndimafuna kunena ndisanayiwale a boni kalindo takhala mwina tikuyankhulana mwapo ndi apo uh, mo mozuzulana makamaka ine ndimawazuzula pa nkhani zambiri zimene akhala kuchita mkhalidwe wawo uh, ine sindimabisa chichewa um, nde panonso ndifuna ndisabise chichewa kunena kuti dzulo kaya ndi dzanali boni kalindo atuluka ndi umboni onena kuti akapereka ku acb uh, mmene anapangira zinthu zawo uh, akuoneka kunena kuti ali awa- abwerera mu channel ka kalindo amene timamziwa timafuna ifeyo ndi ameneyoyo onena kuti akupanga zinthu zoteteza chuma cha amalawi ndipo ife tili interested kuona kuti kodi umboni umene apereka kumeneko ndi wachani ndipo ndi wotani ndipo tikuwamema acb kuti asanyozere zimene apereka a kalindo ndikunena a boni kalindo chifukwa tikatchula ma institutions onena kuti they are not registered kapena they are not you know followed bwinobwino kapena kuti sa- sapangidwa regulate ndekuti tiku- tikuyenereza zinthu zolakwika uh, boni kalindo as long as you stand on truth as long as you are pursuing justice inu ndife chonchi tiutiu ndipo tizakupa ntchito yoteteza malawi si ya munthu mmodzi ndi ya tonse eh? ndi ya tonse ndipo tigwira koma mu- mukatero muli uku mu- osamaphatikiza zinthuzi kuti apa basi muyamba kuteteza akubawo azigawenga kenako uh, how tikuthan- ti- tikukhulupirani bwanji Ta- takhala- takhazikani pamene mwakhala pamene zimene mwapanga dzana dzulo takhazikani pamenepopo musapezeke kuti muli uku of course press briefing imene munapangayo mwapanga zolondola tikufuna tiziwe kuti akupangani support ndi ndani it's not only when you do something chimene sitikugwirizana nacho chimene accountability is important even when you do what is right it's important for us to be aware you know for us to be aware kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji chifukwa ku ngo kwalowa chinambolonje kuli divide and rule yomwe anthu ali ndi ndalama zawo amapereka ku ndalama uku anthu akukanikani kuli anthu ena amapereka ndalama int- ah, akufuna kuti ayambana ndi wina wake mu ndalemo kupereka amene tansateni winanso iyai ine tanditetezeni mupake so we shouldn't become ngos should not become um, pawns in the game of chess or ngos and its leaders should not become like condoms that are thrown after the act you know just being used basi akangomaliza anthu kuzita ataya m'bini we shouldn't turn out to be that um, ndinakamba za paragraph 9 ndi paragraph 4 Komano tisanamalizire ndi imeneyo timafuna tinene kunena kuti investigation ya Amaryllis Hotel iyende limodzi ndi investigation ya Sigelege. Chifukwa chani? Chifukwa chake nchonena kuti chuma chimene chikubedwa cha Malawi amene amagwira ntchito kapena amene amalimbikira kugwira ntchito mboma uh, ah, sichikubedwa pakamodzi si, it's not one instance chabedwa mosiyanasiyana ndipo takhala tikunena the past two days issue ya audit this place has to be audited properly so and umbava wake uli pambalambanda anthu amangopanga zinthu zonena kuti ngati palibe mawa you know amangopanga zinthu zachisawawa zachinambolonje i don't understand kuti ku malawi anthu zimafika bwanji choncho eh? kungofika kuti basi ndithu excuse me anthu sakhalanso ndi any fear they don't even try to hide it they don't even try you know sayesa nkomwe kuti mwina kuyesesa ku- ku- kutani kuti abiseko ayi ndi kungopanga panga basi zachinambalala most of the criminality in malawi eh, simakhala sophisticated imakhala direct basi 1 plus 1 is equal to 2 basi they proceed this is why The judiciary has to be fixed where when we are going there we should know kuti we are going to pursue justice and not kuti anthu ena ake angopereka tindalama kwa achikopa kapena angopereka ndalama kwa amadise kapena kwa akapanda kapena kwa anyirenda kapena angopereka kwa mdeza kapena angopereka kwa mvula kapena angopereka kwa aja oyipa uja ken manda ah, ah, ah, ah. izi sidzasiya kunena document imene muli statement ya malawi law society sikutsegula for whatever reason koma ndimafuna kunena kuti china chimene mukhale ndi chidwi chanu ku- mukafuna kutsegula maso a malawi mukuyenera muyang'ane kunena kuti chikalata chimene malawi law society yalemba chikuonesa kunena kuti uh, attorney general Mr. Frank Mbeta anafotokoza mfundo zosiyanasiyana zonena kuti zikuyenera ziunikidwe kenako mapeto kwake akukanena ali kuti ah, kenako zonsezi mukapanga you should proceed with the transaction i'm like oh, why don't you just say kuti this should be worked out and then you revert and then we see why did you have to give instructions that you should proceed

ndikuona ngati kuti chembezi akuona kuti anthu sasolola. ife chembezi timuyika m'mapemphero timmenyera nkhondo ndipo tikhala naye koma chembezi yonso naye akazangopezeka kuti wayamba zake zosolola ma novena athu azakhala osiyana azakhala onena kuti tingwesa ameneyo ndipo tidzapanga za iyeyo paragraph ija yatsegula nonso document ija yatsegula timafuna kuti tingowerenga

Momwe tangofotokoza kuti longosolani izi longosolani longosolani izi osanena kuti mukalongosola zimenezi ndiyeno pitirizani tsopano mu, mu mupange mu- mugulise kapena mugule katundu amene Attorney General analibe mphamvu zimenezo the real institution or stakeholder in this whole thing that had a say to say go ahead

ndi mfundo izi zimene zikundidabwisa kuti Malawi Law Society yachitika chinambolonje bwanji chikuchitika ndi chani chikuchitika ndi chani pamwamba pa madzi atha kumaoneka kuti sakuthamanga koma pansi pa madzi akutani akuthamanga tikuwuzani bwino mawiki akubwerawa chenicheni chimene chikuchitika sungani zimenezi